Hallo Leute, Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais chuig an seomra ranga Gearmáinise ar líne. Tá a fhios agam go bhfuil sceitimíní an domhain oraibh ó thaobh an obair atá le déanamh againn inniu ach fanaigí socair, sroichfimid an obair i gceann nóiméad. Ach díreach le rá, bhí cúpla sibhse i dteagmháil liom ag rá go bhfuil fadhbanna agaibh leis an aip OneNote, mar sin ná déanaigí dearmad! Má tá tú ag baint úsáide as an aip, caithfidh tú sync a dhéanamh gach lá agus cúpla uair i rith an lae freisin. Caithfidh sibh sync an t-am ar fad nó ní féidir libh teacht ar an eolas is reatha. Muna bhfuil sin ag obair, ná déanaigí dearmad, is féidir libh logáil isteach ar líne tríd an browser, I mean, tá mise ar Firefox anois, is féidir libh dul ar Chrome nó is féidir libh dul ar Safari nó pé rud gur mhaith libh. Ansin gc Reachrann, ponc-IE, agus ansin feicfidh sibh isteach ansin ar an suíomh idirlíon iontach atá againn. Tá an nasc anseo. Féach, ooh, ooh, ooh, féach, tá sé ansin sa chúinne agus beidh sibh in ann teacht ar an nasc ansin. So is féidir libh logáil isteach agus OneNote a úsáid tríd an browser, cosúil liomsa anois. Mar is eol daoibh, tá mise just ag cur an browser ar leataobh ionas nach bhfuil bhur n-ainmneacha le feiceáil ar an físeán.

obair bhaile, cosúil le gach rud eile, ach an rud atá sibh ag seoladh chugam ná Übung 4 inniu agus ansin rachaidh muid tríd an Microsoft Form le chéile. Ú, mo leithscéal. So, mar sin, rachaidh mé isteach go dtí mo CJ Fallon app agus táim auf Seite 91, so 91 inniu. So, hier haben wir Hörverständnis 1. So, tá muid. tar éis féachaint ar treffen and treffen sich and treffen sich mit, sin an ceacht deiridh a rinneamar agus rinne cúpla sibhse na ceisteanna i gceart so maith sibh. Ach ansin tá muid ag bogadh ar aghaidh so beidh muid ag déanamh an léamhthuiscint, an cluastuiscint seo. agus ansin rachaimid tríd na freagraí. So, an rud a déanfaidh mé ná brúfaidh mé ar an chóras fuaime, éisteoidh muid leis, ansin beidh deis agaibh na ceisteanna a fhreagairt agus i ndiaidh sin rachaimid tríd an freagra. So, i dtosach báire Nummer eins Jenny und Ines so well féach air sin.
Track 37.
Dialog 1,

Ok, so anois brú ar pause ar an bhfíseán seo agus freagair na ceisteanna sin. Ok, agus fáilte ar ais. So does a bore cá bhfuil siad ag bualadh le chéile? Bhuel, tá siad ag bualadh le chéile ag teach, tá mé ag glacadh mo nótaí, ag ag a' teach agus ansin cén t-am? Bhuel, dúirt sí ag a naoi a chlog.

OK. So, tá seo difriúil an uair seo, tá siad ag bualadh le chéile ins Büro, so sin san oifig. Agus níl am luaite ach tá tréimhse, vierten Stunde, so sin an ceathrú tréimhse. Mar sin tá siad ag bualadh le chéile i tréimhse a ceathair, so tá siad ar scoil. OK. So anois táimid ag bogadh ar aghaidh chuig an Leseverständnis. Now tá 'fhios againn, le haon Leseverständnis, ní léimid i dtosach é, caithfidh muid dul síos agus na ceisteanna á léamh i dtosach agus ansin beidh níos mó tuiscint againn. So beidh muid, dar ndóigh, ag freagairt na ceisteanna as Gaeilge Mar sin, níl mé ag iarraidh aon Béarla a fheiceáil scríofa agaibh in aon chor, mar is scoil lán-Ghaeilge muid. So does it bore cén fáth gur sheol Charlotte text go Julia? So tá Charlotte ag seoladh an text agus tá Julia ag freagairt í. Céard í an dá cheist a chuireann Julia ar ais chuig Charlotte? Ansin cén mí atá an eachtra ar siúl? Ansin

agus, cinnte, an OneNote. Freagair na ceisteanna seo a leanas i do chóipleabhar agus tar ar ais chuig an bhfíseán seo nuair atá tú críochnaithe leo. OK agus fáilte ar ais. Anois, ooh, léim sé thart. Now, tá muid ag déanamh neamhaird ar an portfolio obair toisc go.

Tschüss, um drei bei dir, so dá mba rud é go bhfuil bei mir liomsa, tá bei dir leatsa, ag a trí, ag do theach, ok, also bis dann tschüss guten Tag Max. Ok, so anois caithfidh tú an téacs seo a chur san ord ceart, nod beag daoibh, tosaíonn sé leis an líne seo. All right. So, chun é sin a dhéanamh, caithfidh tú iad a scríobh amach i do chóipleabhar. Nuair atá tú críochnaithe, téigh isteach go dtí an OneNote agus níl ach ceist amháin ar an bhfoirm inniu, uaslódáil grianghraf de Übung 4, sin leathanach 92, anseo roimh 25 tar éis a 3 ar an cúigiú lá is fiche. So sin an Céadaoin. So tá cead agat grianghraf amháin a chur suas, níos lú ná 10 megabytes. Glacfaidh siad le grianghraf. Mar sin, ná seol ríomhphost chugam, cuir isteach sa píosa seo, sa file seo, ionas nach bhfaighidh mé an iomarca ríomhphostanna uaibh. Muna bhfuil seo ag obair ar an OneNote, Díreach téigh isteach agus brú ar an Microsoft Form sin agus ansin tiocfaidh an browser suas leis an link ceart. Tá brón orm, bhrú mé air cúpla uair ach is féidir liom é a chomhlíonadh ansin. Ná déan dearmad brú ar Submit. So sin deireadh an ceacht inniu. Tá súil agam go bhfuil gach duine slán sábháilte agus go bhfuil sibh ag tabhairt aire díbh féin agus do bhur muintir. Bí cinnte go bhfuil sibh ag leanúint na treoracha atá ag teacht ón HSE agus ón rialtas agus nach bhfuil sibh ag briseadh na rialacha sin. So, auf Wiedersehen und bis.